A pustis de deche dies dae s'allerta ruja decretada dae sa Protetzione Civile regionale, pro cras b'at un'allarme nou. Iscunnortu e timoria duncas pro zonas che a sa Baronia e a sa Gaddura. In una nota sa Protetzione Civile dat a ischire chi s'allerta est de criticidade arta in su bonu de sa Sardigna, mescamente in su tretu meridionale e orientale de s'ìsula, Montevecchio, Iglesiente, Campidanu, Flumendosa, Flumineddu e Gaddura. S'allerta balet dae sas duas de custu mesudie a sa matessi ora de cras. Custa borta puru, s'assessore a sa Protetzione Civile Donatella Spano at rinnovau s'apellu a sa populatzione a sichire sos inditos de su situ istitutzionale de sa Protetzione Civile e a sos sìndicos de atuare sas proceduras previdias dae su manuale de sas allerta e dae sos pianos comunales de protetzione civile. A pustis de tres meses dae su primu provedimentu chi su Sete de Làmpadas at suspesu sa litzèntzia a su tzilleri de s'Ifurcau, in su caminu chentu bintinove Nùgoro-Macumele, a curtzu de Oniveri, su questore de Nùgoro Paolo Fassari at torrau a tancare su locale pro bìndichi dies. Custa borta su provedimentu, cunforme a s'artìculu chentu de su Testu Ùnicu de Pùblica Securesa, est istau detzisu a pustis de su tentau omicìdiu de su tres de Santugabine, in cussa ocasione unu citadinu marochinu at fertu a istocadas unu connatzionale de trint'annos. Su provedimentu de suspensione de sa licèntzia, si leghet in una nota de sa Questura, l'at picau a manera autònoma su Questore e est istau notificau oje dae sos carabineris de sa cumpannia de Ottana. Gai comente previdit sa norma, su Questore, comente autoridade provinciale de pùblica securesa, pro garantire sa trancuillidade de sa comunidade, podet aplicare sa suspensione de sa licèntzia de sos esercìtzios pùblicos ue b'at capitau fatos graves o costuman a s'adobiare pessones periculosas o pregiudicadas. Sa prima suspensione de sa licèntzia l'aiat cajonada su tentau omicìdiu de su mere de su locale, Bachisio Spina, setantunu annos, in martu de s'annu passau, fertu a manera grave dae unu mortore chi l'aiat isetau in fora a s'ora de tancare. At a èssere su presidente natzionale Giorgio Squinzi s'òspite de onore de sa manifestatzione promòvia dae sa Confindùstria de sa Sardigna de Mesu pro sos setant'annos dae sa nàschida sua. Sa manifestatzione s'at a fàchere lunis manzanu in s'Auditorium de su Museo de su Costùmene e b'at a èssere fintzas su presidente de sa Regione, Francesco Pigliaru. In custa manera amus a ammentare sos setant'annos de istòria e atividade de s'organizatzione nostra Naschiat in su mille novichentos barantachimbe gràssias a bintiduos imprendidores. Unu fit Pietro Guiso Gallisai, primu presidente de s'assòtziu, chi faghiat parte de sa famìllia chi at printzipiadu sas atividades industriales in sa Sardigna de mesu, iscrivet in una nota Roberto Bornioli, presidente de sa Confindustria nugoresa. Un'apuntamentu chi s'assòtziu at chèrfiu intitulare Un disperato bisogno di crescere. Un'apellu programmàticu ca, narat Bornioli, su territòriu nostru depet puntare de prus a sas impresas chi cherent azudadas, ca sunt issas chi batin traballu e isvilupu. E si a livellu natzionale si biet carchi mezoru, in su territòriu de Nùgoro sa situatzione abarrat crìtica, sighit Bornioli. a un'ala pro neche de sa crisi chi at corfiu a totus, a s'àtera pro neche de sa diferèntzia manna chin sos àteros territòrios de s'ìsula. Ma non totu est negativu, pretzisat sa Confindùstria. B'at aziendas e setores produtivos de livellu artu, dae su màrmaru de Orosei a su metalmecànicu a s'agroalimentare. Sunt medas sas aziendas chi investint in innovatzione e esportatzione e, mancari in sas dificultades, batin richesa e traballu. Tocat però de fàghere a manera chi sas aziendas siant in conditziones de abarrare in su mercadu e de cumpètere chin sos matessi mezos de sos àteros. Pro superare su ritardu istòricu, sa Confindùstria proponet pro sa Sardigna de mesu unu pianu che a cussu de su Sulcis, chi ponzat in motu investimentos pùblicos e privados. Sa Sardigna torrat a esser mentovada a livellu internatzionale pro sa prus manna esercitatzione chi sa Nato apat mai ammaniadu dae cando ch'est acabbada sa gherra frita. Sas chistiones chin sa Rùssia e sos assetos geopolìticos nobos an apretadu s'alleàntzia atlàntica a organizare s'esercitatzione Trident, chi pro chimbe chidas at a bìere sas fortzas militares de sa Nato impinnadas chin mizas de sordados, mezos coratzados, aèreos, elicòteros e flotas in sos polìgonos sardos de Teulada e Capu Frasca. Pro sos assòtzios antimilitaristas s'aperit unu fronte nou in sa cuntierra chin s'Istadu in sa chistione de sa minimada de sas terrachias militares, chi bien sa Sardigna prima de sas regiones italianas chin trinta chimbe miza ètaros de cumpetèntzia de su demàniu militare. In sas dies coladas su Ministeru de sa Difesa at comunicadu a sa Regione chi dae prima die de santugabine torraban a cumintzare sas atividades militares in sos polìgonos sardos a pustis de bator meses de pasu estivu, Dae sa Giunta mancu unu mutu. Fintzas si sas interlocutziones chin su Guvernu in custu fronte parene blocadas ca sos polìgonos sardos sunu istratègicos in s'iscenàriu internatzionale. Su Mediterràneu, difatis, chin sa crisi lìbica e siriana, est torradu a èssere de importu mannu in su cuntestu geopolìticu e sa Sardigna, custa borta puru, si cunfirmat sa portaerei de sa Nato. Bìnchere chin sa Viterbese pro punnare a una de sas primas positziones de sa classìfica est s'idea de su Nùgoro chi cras a sas tres bortaedie in su Quadrivio at a jocare chin una de sas iscuadras candidadas a s'iscudetto. Una gara difìtzile pro sa fortza de sos rivales chi sun una de sas menzus formatziones de su girone. Chi sa Viterbese cheriat bìnchere su campionau lu mustrat su chi at detzisu su presidente Camilli, chi a dispetu de sa bìnchida chin su Castiadas, at esonerau s'allenadore Stefano Sanderra e at ingaggiau a Federico Nofri. Su Nùgoro duncas at a dèpere parare fronte a unu allenadore chi at a cherrer fàchere resurtau dae deretu e a jocadores chi cherent mustrare su chi balent. Est beru puru chi su Nùgoro cando s'acatat in dennanti de iscuadras chi jocant pro bìnchere chentza trampas, bocat a pizu s'atza e mustrat su chi balet, comente at fatu chin s'Olbia, pro nde mentovare una de partia. In s'istajone passada sas partias chin sa Viterbese fin acabadas chin d'un'impodda e unu parègiu chentza retes. Cust'annu su Nùgoro cheret balanzare sos tres puntos. S'allenadore Marco Mariotti at preparadu bene sa gara e at a èssere importante chin cale ispìritu su Nùgoro at a afrontare un'iscuadra chin jocadores fortes e detzisos a totu.